Rachaidh muid anois go Tír Chonaill go bhfeice muid an obair atá ar bun ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Bhí rudaí go maith sa cheantar ó thaobh cúrsaí tionsclaíochta de ach bhí saghas imní orainn fé chúrsaí Gaeilge. Rinneadh iarracht coistí pobail agus coistí eile a bhunú Ní h-athruithe. Shocraigh muid ar comharchumann a bhunú agus an dóigh a theastaigh uainn go mbeadh lárionad againn agus ba sin an t-am ar cheannaigh muid an tsean-cheardscoil sna Doirí Beaga, áit a bhfuil an Chrannóg inniu agus a bhfuil an comharchumann lonnaithe. Faoi láthair san fhoirgneamh tá Ionad Fiontraíochta againn. Tá 16 aonad aonair san fhoirgneamh againn agus faoi láthair tá an t-iomlán lán. Daoine ar bith a thug muid isteach chaithfeadh Gaeilge a bheith go hiomlán acu ar dtús, sin an chéad riail a bhí againn. Agus cuid mhór de na rudaí a thug muid isteach bhí siad, muid ag cur leis an obair a bhí muid féin a dhéanamh. Tá ceann amháin acu sin, macasamhail oifig ag Ógras.
Is eagraíocht Ógras é eagraíocht de clubannaí óige ar fud na tíre uilig agus tá sé uilig déanta fríd mheán na Gaeilge. Tá Ógras ann go dtí go mbeidh tú ocht déag agus so tá dhá bhliain eile fágtha againne go fóill cibé agus bíonn craic ar dóigh againne. Bhí muid ag siúl linn go Gaillimh An Trá Lí ar fud na tíre uilig ag bualadh le daoine óga eile. a bhfuil an-spéis acu sa Ghaeilge agus sa chultúr, agus sílim gur rud iontach tábhachtach sin go bhfuil an Ghaeilge beo i measc daoine óga nó sin is muidinne na glúin a bheidh ag gabháil ar aghaidh sa tsaol atá amach romhainn agus tá sé iontach tábhachtach go bhfuil go mbeidh an teanga againne agus tá Ógras agus tá an Comharchumann ag cuidiú linne go mór. Tá plé mhór againn ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair leis leis an óige le blianta fada anuas. Bhí banna ceoil faoi choimirce an Chomharchumainn anseo. Sa ré

agus béim curtha ar tabhairt isteach go dtí leibhéal proifisiúnta. Sin maith.
Sílim féin go bhfuil sé tábhachtach dúinne mar chomharchumann anseo go háitiúil go bhfuilimid ag díriú isteach ar na daoine óga, go leanfaimid leis an obair sin agus cinntiú,

Bíonn muid ag freastal ar an pharóiste i dtaobh rud ar bith atá siad a iarraidh macasamhail photocopier ná aistriúcháin ná litreacha a scríobh, facs, ná rudaí mar sin. Níonn muid sin don pharóiste ná do na. do dhaoine sa cheantar. Faoin am bheidh eolas againn anseo sa tsamhradh, seomra staire anseo a bhfuil muid istigh ann. Ní chuafaimid ar an áit, bímid ag cruinniú leabharthaí, mar sin tá bailiúchán leabharthaí ansin, chuid is mó acu, tá siad amach as cló, agus sé leabharthaí fá Thír Chonaill ná fá scríbhneoirí Thír Chonaill is mó atá ann. Bheireann daoine isteach pictiúirí ná grianghraif chugainn agus níomid cóipeanna daofa agus cuirimid isteach ar file iad agus bíonn cuid mhór daoine ag teacht isteach anseo ag baint. Neart. pléisiúr, go háirithe sa tsamhradh nuair atá daoine sa bhaile anseo as Albain, Sasain, fiú amháin, go Meiriceá.
Mise Kayla Reed agus is as Idaho sna Stáit Aontaithe Mheiriceá mé. Mhothaigh mé clár faisnéise ar Raidió Poiblí Mheiriceá deich mbliana ó shin agus Bhí bhí dúil agam sa teanga nuair a mhothaigh mé nuair a mhothaigh mé daoine ag labhairt inti. Bhí mé ar bheagán Gaeilge nuair a tháinig mé anseo thig leat a ráit nach raibh Gaeilge ar bith agam agus bhí cúrs bíonn cúrsaí á reáchtáil istigh anseo i gComharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair cúrsaí Gaeilge agus istigh sa seomra seo a thúisigh mé ag foghlaim Gaeilge. agus bhí mé ag obair anseo i rith an tsamhraidh. Bhí mé ag cuidiú leofa ar scéimeannaí éagsúla, bhí mé ag obair ar thogra gineolaíochta an Chomharchumainn, bhí mé ag obair istigh sa seomra seo ag déanamh leabharlannaíocht agus bhí mé ag cuidiú leis na campaí samhraidh. Títear domhsa go mbíonn an Comharchumann ag feidhmiú ar dhá bhealach, bíonn siad ag déanamh rudaí acadúla ar nós na cúrsaí Gaeilge, agus na tograí taighde, bíonn siad ag cur acmhainní ar fáil do taighdeoirí agus do mhic léinn an cheantair seo. B'fhéidir nach mbíonn achan duine sa phobal páirteach sna rudaí sin ach ansin bíonn siad ag eagrú mórshiúl Lá 'le Phádraig agus bíonn banna ceoil an Chomharchumainn ag bualadh ann agus bíonn siad ag eagrú féiltí thríd na bliana agus sílim go gcuidíonn siad go mór le pobal na háite seo a choinneáilt dlúth lena chéile agus go gcuireann siad brí ar ais sa phobal.
Féile traidisiúnta í Féile Chnoc Fola, a thaispeánann dúinn an seansaol a bhí ann, taispeánann sé an oidhreacht agus an cultúr a bhí thart orainn agus an saol a bhí acu. sna bliantaí a chuaigh ar ár gcúl agus bíonn sé lán craic agus ceol agus cuireann sé an cultúr go mór i bhfeidhm agus bíonn féile ar dóigh ann achan bhliain. Bhí muidinne mar pháirt den choiste i mbliana agus chuidigh muid leis an féile a eagrú agus bhí mise taobh istigh ag amharc i ndiaidh an tae agus an bia a bhí ag gabháil ar aghaidh taobh istigh, is bhí Brídín taobh amuigh ag eagrú. eagraíonn ceol agus na rudaí a bhí dul ar aghaidh ar an leoraí taobh amuigh. Sílim go bhfuil comharchumann iontach láidir againn anseo i nGaoth Dobhair. Tarraingíonn sé an pobal isteach le chéile, aosta agus óg. Tugann sé misneach agus uchtach dúinn go bhfuil daoine óga againn atá ábalta a dhul amach agus a dhul ar ardáin áit ar bith sa tír agus iad féin a chur in iúl agus go leanfaidh sé sin agus fiú amháin go mbeidh muid in ann forbairtí a dhéanamh ar an obair sin san am atá le theacht.